Muli bwanji nonse? Ine dzina langa ndine Agnes Banda, membala wa Progress Saving Group. Lekani nikuuzenkoni kuti lamulo la gulu lathu ndi lofunika kwambiri kwa ise. Izi ndi zomwe zinachitika mbuyomu pambuyo polemba lamulo la gulu lathu. Elizabeti omwe anali membala wa gulu anali ndi chinthu chomwe chinamuchitikira amuna ake anaperekedwa ku chipatala mwazizizi ndipo anali kufuna ndalama kuti izimuthandizako ku chipatala ndiponso banja lake pomwe amuna ake sanali kusebenza monga muziba kuti lamulo la gulu lathu silivomereza munthu kutenga ndalama katatu kupambana pa zomwe anasunga Mamembala ena mu gulu ananena kuti inde angatenge, koma membala umozi anayimirira ndi kunena kuti, Iyayi sitingamupatse ndalama izi chifukwa lamulo lathu sililola. Wakumpando anafunsa mamembala kuti kodi pangakhale njira ina yomwe Elizabeti angapezeremo ndalama? Koma Elizabeti anayingomuthandiza naye amene ija ndalama yothandizirako ya social fund ndiyeno pambuyo pake mamembala ena omwe anali ndi ndalama zawo mthumba anatenga ndi kumuthandizira elizabeti pomwepo tinaonesa kulemekeza lamulo la gulu lathu kukhala ndi malamulo ndi chinthu chofunika kwambiri ndipo aliyense mu gulu afunika kulemekeza lamulo la gulu lathu ndiponso ufunika kukhala ndi mphamvu kuti ulemekeze lamulo la gulu lako ichi ndiye chomwe chichinjiriza gulu lathu chifukwa tili ndi malamulo sipamakhala kususana chilichonse chomwe tichita timakonkha malamulo ichi ndiye chipangisa kuti gulu lathu likhale lolimba onani momwe tinalembera lamulo la gulu lathu Mukukumana kwathu kwapita tinakamba pa malamulo ya social fund, savings ndi maloni. Tsopano tizakamba pa malamulo yomwe tifunika kuti tiyendese gulu yathu bwino. Muzafunikira pepala ya malamulo yosalembedwapo kukuthandizirani. Mungathe kusintha mbali zina za malamulo zomwe ma membala a ma savings group ena maiko onse anaphunzira. Koma kuli zinthu zina mmalamulo zomwe sizifunika kusinthidwa. kosasintha zinthu zomwe sizifunika kusinthidwa mu malamulo. Apa pali mbali ya malamulo yofunikira kwambiri yomwe sifunikira kusinthidwa. Choyamba, gulu yanu ifunikira kukumana mulungu uliwonse osati pa mwezi kapena pa masabata angapo. Chachiwiri, kulibe membala omwe aloledwa kukongola ndalama katatu kupitilira pa ndalama zomwe anasunga. Chachitatu, kufunikira kunkhala masankho chaka chilichonse ndipo pafunikira anthu awiri oyimilira ku masankho pa mpando uliwonse. chachinayi nkhalani monga gulu yosunga ichi chitanthauza kuti kosayamba za malonda ya gulu kosakongolesana ndalama ndi anthu omwe sali mgulu yanu kapena kosakongola ndalama kuchokera ku mabanki olo makampani omwe amakongolesa ndalama ngakhale ni chabwino kusungiza ndalama zanu ku banki ngati chithandizira ndalama zanu kutetezeka Apa pali zinthu zomwe zingasinthidwe m'malamulo omwe anaikidwapo. Zinthu monga lingo yanu ni chiyani? Kodi mufuna munthu wotani kukhala membala wa gulu lanu? Ntchito zogwiritsa ndalama za social fund? Mpimo wa ndalama zosunga saiko iliyonse? Ndalama zoonjezerapo pa maloni? Ndi ndalama zolipiritsa membala ngati sanakonkhe lamulo? onamponi kuti zonse izi mwakwanirisa bwinobwino mwakanthawi ngati chizakutengerani misonkhano ingapo kufika pa mfundo chili chabe bwino tsopano tiyeni tione momwe munthu angakhalire membala wa gulu kodi mufuna kukhala ndi mamembala a zaka zingati mgulu lanu amuna okhaokha kapena akazi okhaokha olo amuna ndi akazi pamodzi. Ganizirani pa zinthu zonse izi ndipo musankhe. Mu njira imodziimodzi, ganizirani pa ndalama zolipirisa ngati munthu aphwanya lamulo. Magulu ambiri amalipirisa kandalama kakang'ono ngati mamembala achedwa pa msonkhano kapena akupanga chongo pa msonkhano, mwina sanapereke ulemu nthawi zina ngati ayiwala mbali ya malamulo olo ngati foni yalira pakati pa msonkhano atsogoleri nawonso amafunikira kulipiritsidwa ngati sachita ntchito yawo chili kwa inu kuona kuti ndalama zidzakhala zingati zolipirisa ndipo ndi kuganizira bwinobwino kuti Mamembala tizalipilisa pa zinthu zotani? Ngati mwaganizila kulipilisa munthu wa khalidwe yoyipa, akumpando afunikila kukhala osakondera ndipo kulipilisa membala alionse chimodzimodzi. Ngati mwaganizila pa malamulo awa, ayikeni pamodzi ndi malamulo a Social Fund, a Savings ndi a Maloni omwe mnapanga mu msonkhano wapita. Ngati mwachita tero, ndiko kuti mwasiriza pomalizira pake onse mamembala afunikira kulemba siginecha kapena kusalemba siginecha ngati simvomerezana ndi malamulo omwe muzakhala nayo izi nzochitika zomwe zapangisa misonkhano kukhala yopepuka kupangisa ndalama kukhala zotetezedwa ndipo ndi kuchepesa mkangano njira yotere ndi mamembala onse kuvomerezana pa malamulo yofunikira kwambiri omwe ali mu mfundo za malamulo ngati izi zakhazikitsidwa akumpando apasa membala alionse lamulo limodzi omwe afunika kukumbukira nthawi ndi nthawi ndi kuyikamba mokuwa polipira ndalama za social fund ngati membala ayiwala lamulo ili amalipiritsidwa kumbukirani mungatambe kafilimu aka nthawi iliyonse momwe mufunira ndipo chonde onani kuti mamembala a mgulu lanu onse akhala ndi mpata woonerera kafilimu aka mungathe kusewenzetsa kafilimu aka ndi tumafilimu twina monga njira yophunzitsiramo magulu ena